apa tabweretsa update makamaka yokhuzana ndi anyamata azikwanje leroli kodi zayenda bwanji paja tinati tidzibweretsa ma update wa cholinga choti nkhaniyi tiyitsatire bwinobwino mpaka na kumapeto kumene ikathere lerotu anyamata aja okwana 11 analowadi mu khoti ku lilongwe kumeneko Komano anakafika cha kum'mamawa. Akhalatu kum'mamawako kwa nthawi yaitali akudikirira kumeneko chifukwa kukhoti kuja anali asanalongosole zina ndi zina kuti kodi no jaji amene aweruze mlanduwu ni ndani. Mlandu woyamba uja wa Sylvester Namiwa uja womenya Sylvester Namiwa ndi zikwanje chanichani umene uja jaji amene akuweruza ndi Benjamin Chulu. Mlandu wachiwiri wokhuzana ndi zipolowe za ku Dowa umene uja akuweruza ndi jaji Austin Banda. Pamene mlandu wachitatuwu linali funso lonena kuti kodi umenewuwu nde moti auweruzeni ndani? Ndi pameneno apereka jaji Wanangwa Nyirenda. Atapangano asaini Judge Wanangwa Nyirenda, basi atati come on tiyeni tikaloweni mu chamber no tsopano, mu katikati mwa khoti tikaiyambetu nkhani imeneyi. iyambene nkhani ija nkhani pamenepo ikatuluka kunena kuti no awamanga pa zifukwa zonena kuti no iwowa anapanga zipolowe pa mbowe filling station kumenya magaye a dpp mu chaka cha 2024 kumayambiriro komanso ndi kuti kuphwanya magalimoto awo nde akutinso panali milandu ina yonse akayiphatikiza ikumakwana milandu 9 milandu 9 imene iyi imene ikukhala ngati yasongola kwambiri ndi imene iyi ndiye kuti yomenya anthu a dpp kuphwanya magalimoto awo komanso akunena kutitu amakaba katundu moopseza tsiku lomwelo kunali ndiye kuti kupita kukampeza mwini wake wa shopu si anangazipanga ngati zipolowe iwe tipatse katundu T- wapanga ndalama zingati iya iwe tabweretsa ndalama zako tiku tikubaya tikumenya kuopseza anaba katundu ameneyo akuti milandu yonse akayiphatikiza ndiye kutitu imakwana ndithudi 9 kuphatikizapo mlandu winanso umene wasongola pa milandu 9 imeneyi ndi wophwanya komanso kuwononga katundu ayi mmenemotu ndi mmene anayitulutsira milandu yake anthuwa anapezeka zoti onse akana milandu imeneyi kuti sakuivomera iwowa akuti sanapange milandu imeneyi tikamakambatu za anthuwa tikukambano za anyamata 11 aja amene ndekutitu ndochokera cha mu Mchesi nde palinso paja anyamata ena kaya ndi 6 i think kaya amakwana 17 amenenso nde kuti anagwidwanso pa nkhani zomwezinso iwonso ndi kagulu kena koma onse i think akuphatikizidwa kuyankhira mlandu limodzi ndithudi nde kumene kujaku atakana kunena kuti milanduyi sakuivomera pamenepo ndi pameneno loya wawo amapempha zoti nde apaseni belotu chifukwa chonena kuti belo mmalembera mumapempha belo pokhapokha akakufunsani akupanga akukutchajani eti kukupatsani mlandu uja mlandu wake ndi wotere wotere mukuvomera mukukana mukakana ndiye kuti mukhoza kupempha belo kaya mwavomera kaya muzipemphabe zimakhalano choncho ndi pamene amapempha belo apaseni belo anthuwa eh, azipita mmakwawo mlandu aziyankhira ali mmakwawo Pamene pajatu kwapezeka zonoti kuchokera ku nthambi imene ikuyimira boma a Prescott mwayi ulipo amenewotu anabwera kudzatsindika kuti ayi makosanawa musawapatse belo chifukwa chonena kuti akhoza kukasokoneza zinthu ziwiri zitatu akatatani atulutsidwe ndipo ulendowu anakatengano mboni yake uyuyu kuchokera ku boma komweko anakatengano mboni yake ku- kuchokera ku polisi akutitu ameneyi ndi amene amayang'anira ku department mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito ku department yofufuza milandu iwonso pano anabwera kudzapereka umboni wonoti ayi ajaji eh, awawa musawapase belo ineyo ndamene ndimachita ndi azinzanga timu yanga kafukufuku pa nkhani ya milandu iyi ndikunena kuti awawa musawapatse belo wani anyamatawa amakhala mu lilongwe akasokoneza zinthu chifukwa chonoti mboni zonse zimene zikukhuzidwa zili mu lilongwe momwemo mwayiona kuchoka apopo anyamata wawa akhoza kukathawa akakathawa mukatipatsanso ntchito tiyambe kuwathamangisa tizikagwiranso anthu oti tinagwira kale musatipasenso ganyunso wachikenanso kukagwira pamene popo mukutanthauza anthu musatani musawapase belo mpakana tikachita kafukufuku yense kumaliza osapereka belo ya ifeyo ngati ofufuza tikunena choncho mupangisa kuti ntchito yathu ikhale ngati yotani yovuta kwambiri mwina azipita kumakaopseza mboni zija azipita kukatani zimenezo ife sitikufuna zoti tiyambirenso ground one nso kulimbana naye wakuti ali kuti wakuti wakuti ali kuti tiye tikamsake wakuti zimenezo zitionongera ndalama zitionongera nthawi zitionongera mphamvu mlandu uzikhala ngati wayima mmalo moti uzipita pasogolo fane tidzikamba tikasake ali kuti no anyamatawa akhoza kukathawa musawapatse belo ayi pamenepo ndi pamene nkhani inapezeka kuti no yayimira tsopano yayima ponena kuti mawa jaji wanangwa nyirenda adzapereka chigamulo chake akuti chigawo cha kumamawa kuti kodino anyamatawa apatsidwa belo kapena sapatsidwa belo ndiye kuti atamva mbali ya anyamatawa loya amene akuwayimira kuti anyamatawa apatsidwe belo komanso kudzamva mbali ya kuboma ndi mboni yawo yomweyi imene imachita zofufuza yochokera ku polisi kuti anyamatawa asapatsidwe belo iyeyono ngati jaji akapereka chigamulo chake mawa ndithu makosana funso lake ilo ndilomwe lija magayewo apatsidwe belo inu mukuiona bwanji apatsidwe belo makosana amenewa ayi mutiuzatu maganizo anu mu comment section koma ndiye kuti mukamatiuza molemekezanso maganizo anzathu timangofuna kupanga point out kavidiyo aka tiyeni tikaonereni limodzi makamaka chakumapetoko kumeneko mukuona pamenepo kuti amenewo takuonani ndithu kuti no ndi amayi jese kabwira amayi jese kabwira milandu yonseyi akupezeka akakhalako ndi amene akukhala pa namba 1 kuteteza iyayi ee mukuwalakwira amenewa ee ife tilembera mpaka na kumabungwe kuti ateteze anyamata amenewa mabungwe omenyera maufulu fokumene kupanga inuyo mudziwana nawo chani anyamata amenewa mpakana kumakhala pansi nkumanong'onezana choncho hmm? nosangokhala ngati mene akupangira achina chimwendo banda bwanji angotalikiratu kuti nkhani zisakukhuze somehow talikira kwambiri kutali hmm? usakhala ngati choncho bwana nde tikamanena zoti anyamatawa mukuwadziwa mukana bwanji apapa ayi tanena kale tiuzeni maganizo anu kwa amene sitinapange subscribe tiyeni tipangeni subscribe ku channel cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tabweretsa panopa zitifika mosavuta akuti